kunyoza kwawo sindivutika nako chifukwa munthu ukamaseka umaonesa mano ako ndipo ukamanyodola umayipisa nkhope yako yomwe m'dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso chiyanjano cha mzimu woyera zikhale nanu abale pano ndi pa word made flesh pamene Mbuye wathu amakumana ndi nthaka. Mbuye wathu amabwera kuzakhala nafe. Talowa nyengo ija imene ifeyo timakhala kuti tikukondwerera word made flesh pamene mawu anazipangidwa munthu. Iye amene anali mawu anabwera ndipo anazaponda dothi lathuli. Chimenecho ndi chimene chimatipangisa ife kuti nkhani zimene timakambirana pano zikhale nkhani za Yesu Mulungu weniweni, Yesu munthu weniweni.

mulungu weniweni komanso munthu weniweni mawu amene timagawana pano amatenga zochitika pansi pano zenizeni komanso zoti zitithandize kukapeza ufumu wa mulungu weniweni moyo wa uzimu 100 percent moyo wathupi 100 percent ndipo lero tikunena kuti kunyoza kwawo sindivutika nako chifukwa munthu ukamaseka umaonesa mano ako ndipo ukamanyodola umaipisa nkhope yako yomwe mawu athu amenewa tiyatenga kuchokera pa aizaya chapter cha 50 ndime ya 4 mpakana ndime ya 8 ambuye chauta Andiphunzisa zoyenera kunena, Kuti ndiziwe mawu olimbisa mtima anthu ofooka. M'mawa mulimonse amandizusa, Amathwesa makutu anga kuti ndimve. Monga amachitira amene akuphunzira. Ambuye Chauta andisekula makutu, Ndipo sindidawanyoze kapena kuwapandukira. ndinapereka msana wanga kwa ondimenya ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu sindinawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu koma kunyoza kwawo sindivutika nako chifukwa ambuye chauta amandithandiza nchifukwa chake ndalimbisa mtima wanga ngati mwala

amanena kuti chofunika kwambiri si chimene chachitikacho ayi chofunika kwambiri ndi mmene iweyo wachilandirira chimene chachitikacho mmene wachimvesera mmene wachitanthauzirira zimatheka munthu wina atha kumakuseka kaya wagwa hahaha pamene paja Iweyo nkuzimvesa zimene zija ngati macheza. Nawe umangozukapo, nauseka, ndikumazisasa nawupita. Ndi mmene wachimvesera. Koma ukazimvesa ngati mwano, umachokapo utafiira maso, utakunga zibagera ndikunchosa wina mano. Nkhani yake yomweyo. nchifukwa chake ngakhale ambuye yesu anena kuti kumasamala ndi mmene mmamvesera mawu kumasamala ndi mmene mmamvesera zinthu luka 8 ndime ya 18 ngakhale zinthu zimene munthu ukupanga umayenera kumazimvesa bwino tanthauzo lake maka ukakhala kuti ukumpangira munthu wina umvese kuti zikutanthauza chani zimene ukumpangira winazo ukazimvesa bwino nthawi zina umatha kuzigwira podziwa kuti izizi zikakamfikira mzangayi sakazilandira bwino zikakamfikira mzangayi sakazitanthauzira bwino nde umatha kuzimanga kuti ichichi sindipanga chinthu chimodzi chimene tonsefe pokhala ana ake a mulungu tizakumana nacho pa moyo wathu ndi kuseka komanso kusekedwa aliyense mwa ife pa moyo wake aziziwa kuti azakumana ndi chimenechi siku lina uzaseka koma siku lina uzasekedwa aliyense mwa ife akuyenera kuchikonzekera chimenechi kuti azakumana nacho siku lina Mwana aliyense akamakula amayenera aphunzire kuti kodi akakumana ndi chosekesa aziseka mpaka pati ndipo akakhala kuti akusekedwa apange zotani azilandire bwanji mu utumiki wathu ngati akhristu timayenera kukonzekera nthawi imene tizatamandidwa pa chimene ife tapanga komanso tiziwe kuti izafika nthawi imene tizanyozedwa pa china chake mawu a mulungu ananena kuti pali nthawi ya chilichonse kaya ndi chabwino kaya ndi choyipa izafika nthawi ina kuti uza- uzasekedwa nacho mkhristu amene sadakonzekere sada- sada- sadazikonzekere chimenechi sali wokonzeka kusatira yesu mkhristu amene sanachikonzekere chimenechi chonena kuti siku linake azasekedwa ameneyo sanakonzeke kumusatira yesu chifukwa njira imodzi imene timamusaukira ambuye yesu ndiyo njira yakusekedwa inuyo taganizani mmene petro amasata ambuye yesu kuti akayende pamazi ambuye yesu ndikumuuza kuti bwera atayamba kupita kumene kuja ndikuyamba kumira inuyo mukuganiza kuti pobwerera mchombo petro anthu anamseka bwa mmene ankabwerera mchombo muganiza kuti anzake ananena chani za iye inuyo takumbukirani pamtanda paja yesu anasekedwa bwa kuchita kusekedwanso ndi munthu wochimwa amene wapachikidwa limodzi naye ndipo ananena kuti kumene kuli ine mtumiki wanga azakhala komweko ananena kuti ngati ine anandipanga izi inunso tsiku lina azakupangani zomwezo nchifukwa chake ndimanena kuti mkhristu amene amadabwa akamasekedwa ameneyo sanakonzeke kuti amsatire ambuye yesu akhristu alero akamadandaula kusekedwa nafuna kumuthawa mulungu chifukwa cha kusekedwa ndimangoti ho munachilowa musanakonzeke munachilowa chikhristuchi musanakonzeke mawu amene tawerenga aja mtumiki wake wa mulungu mmene akunena kuti ambuye adandiphunzitsa bwino pa nthawi ya masautso akunena kuti ndapereka msana wanga kwa ondimenya ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu sindinawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu koma kunyoza kwawo sindivutika nako chifukwa chauta amandithandiza akuti kunyoza kwawo ndilibe nako ntchito chifukwa chauta amandithandiza kwangotuluka kalata ya papa ndiye kwabweratu makomenti makomenti mbwee ena oyipa ena onyodola ndiyeno ndafuna muone kuti mmene akatolika tachilandirira chimenechi Pena pake tinayenera kupanga manyazi pang'ono pokha kuti ena simunachilandire ndi kulimba mtima kwa Chikhristu. Simunachilandire ndi kukhwima kwa Chikhristu. Ena takhalira kudandaula usiku wonse. hii koma atinyoza hii koma tanyozeka hii koma mwakuti mwakuti ena munabisa makolona m'malaya kuti musaoneke kuti ndinu akatolika ngati munamusekapo petro kuti anamukana ambuye yesu katatu muziwe kuti inunso mwangopanga zomwezo ngati mmawaseka osatira kamuzu akale aja kuti anadulapo kolona pagulu pofuna kusangalasa kamuzu ndi chipani inunso muziwe kuti mwangopanga zomwezo ena anaringalira zongochoka mu mpingo nkhani yaketu yomweyi ii koma ndingosiya mpingo ii koma bola ndipite ku mipingo ina ndikusimikizireni kuti palibe kumene mungakathawire inu pa dziko lino lapansi kumene kulibe kunyozedwa palibe palibe kumene mungathawire inu dziko lapansi kumene kulibe kusekedwa mungazitsekere mnyumbatu muzingokhala momo ena ndiye anagundika kubweza mwano kubweza mwano kuyiwala kuti ndi akhristu ndithu pa njira ya mtanda timanena kuti ndichite nazo manyazi ndi kuzileka za dama zangazo mukatenga 1 petro 3 ndime ya 15 akunena kuti ndani angakuchitireni choyipa ngati muchita changu pa zabwino koma ngakhale mumve zowawa chifukwa cha chilungamo muzakhala odala ndithu musachite mantha ndi anthu kapena kuvutika mu mtima koma muzilemekeza khristu mu mtima mwanu khalani okonzeka nthawi iliyonse kuwayankha mofatsa ndi mwaulemu anthu okufunsani za zimene mmayembekezera Khalani ndi mtima wopanda kanthu koususa motero kuti anthu ena akamasinjirira mayendedwe anu abwino pamene mukutsatira Khristu, achite manyazi ndi chipongwe chawo. Akutero tu Mawu a Mulungu. Mwina simunachite bwino. Mwina sitinachite bwino. Tikungoyenera kuchivomereza. Tikuyenera kuchivomereza talephera kusekedwa. talephera kuvomera kusekedwa lero tili mbali yosekedwa tsiku lina tizakhala mbali yoseka tikuyenera kuziwa chinthu chimodzi chakuti munthu ukamaseka sikuti uli pabwinoyi ukakhala mbali yosekayo sikuti uli pabwino chifukwa pakuseka umaonesa mano ako umaonesa mano ako mwina zikanakhala bwinoko zikati zitheka kuti munthu uziseka osaonesa mano ako mmene wazilandira zimene zamuonekera nzako zimapangisa kuti iwe oseka iwe pakusegula pakamwa mano ako aoneke mmene wazilandira zimene zamuonekera zimaulula khalidwe la iweyo osekawe zimaulula za china chake chimene mwa iwe chaperewera vuto lakuseka ndi lakuti sungaseke utaseka pakamwa pakuseka nthawi zina umaonesa magweru ako pakuseka umaonesa magweru ako omwe anthu kuona kuti hi mkamwa mujatu mano ena mulibemo Kuseka ndi konamiza. Kuseka ndi kopusitsa, chifukwa pakuseka sumaseka ayi, pakuseka umatsegula. Pakuseka sumaseka pakamwa, koma pakuseka umatsegula pakamwa ndipo magweru ako amaonekera. Pa Word Made Flesh timakhalapo anthu a mipingo yosiyanasiyana. koma tonsefe cholinga chathu nkupindula ndi mawu a mulungu amene saona mpingo nkhani imene yachitikayi komanso mmene tonsefe tayilandirira itipase tonsefe a mipingo yonse pano nthawi yosinkhasinkha za chikhulupiriro chathu ngati munaseka kuseka kwanuko kukupaseni mpata osekula pakamwa kuti mano anu aonekere muchitenge kuti ndi chamwayi kuti kuseka kumeneku kukupaseni mpata osinkhasinkha kuti kodi kumpingo kwanuko mmakhulupirira zotani za anthu ochimwa kodi chiphunzitso cha kumpingo kwanu nchotani pa nkhani ya anthu ochimwa kodi kumpingo kwanuko mmatani nawo anthu ochimwa sindikukayika kuti muzindikira magweru amene ali mu chikhulupiriro chanu ndipo zikuthandizani kusokerera pamene paperewera kumpingo kwanuko musaseke ndi kungokhala ayi koma mukayime pa galasi ndi kuseka kuti mukaone mano anu omwe mukaone magweru anu omwe ali pa chikhulupiriro chanu ndipo mukawakonze kuti limodzi nanu tonsefe tikonze zimene zili zoperewera zimene zili zopendekeka m'mipingo mwathu chimene ndikufuna kutanthauza apa ndi chakuti munthu amene akuseka nzake amakhala ngati kuti iyeyo ndi wolimba ngati kuti iyeyo ndi walungalunga ngati kuti iyeyo ndi wolungama opanda banga Koma kuseka kokhako kumaululanso kufoka kwako kwa iwe ukuseka iwe. Kumaulula zofoka zako. Tengani chisanzo cha mwana olowerera Luka 15. Wapanga zoipa, watha chuma chake chonse. mwana ujatu sikuti anaononga chuma cha makolo ake anaononga chuma chake anaononga chuma chake chake chomwe chifukwa anatenga gawo lake Popem- popemphana kuti mundipase gawo langa ndiyeno wakachiononga chuma chija ndiye akubwerako atachakachika bambo ake anamumvera chifundo komano mkulu wake anamuseka anamuseka mu mtima mwake anakana kulowa mnyumba ya phwando ndipo anakangana ndi bambo ake panja paja pofuna kuonesa kuyipa kwa mphwakeyo kwinaku adali nayenso akuyalusa khalidwe lake loipa lopanda chikondi ndi anzake anaseka koma pakuseka anasegula kukamwa ndipo mano ake anaonekera anaonesa kuti pakhomo paja ankangokhalirapo kupirira zimamudinya kuti bambo ake sanampase konkambuzi komwe apapa mpamene zinaululika kuti pamuzi paja akamagwira ntchito amatenga kuti bambo ake aja akungwirisa ntchito ya ukapolo anaonesa mtima wankhwizi wofuna kubwezera zoyipa zonsezi zinaululika pa nthawi imene amanseka mphwake vuto lakuseka umaonesa magwero ako omwe vuto lakuseka umaonesa mipata imene ili m'mano mwako pokhala anthu ochimwa pansi pano kuseka kumene timasekana kuti wina aoneke olakwika ndi chinthu chimene tinganene kuti mbali na chi- ndi chabwino bola ngati mukuseka ncholinga chona kuti munthandize munthu uja bola ngati tikuseka ndi mtima osati wofuna kuti mumuwononge winayo ayi kapena kuonesa ubwino wanu aa koma pofuna kuti musalimbikise chikhalidwe china chake kapena maganizidwe ena ake komano mukayang'ana mmene anthufe timakhalira wina ndi nzake muona kuti pena pake ochimwa tokhatokha timafuna kumaumirana mitima ndi kukokerana pansi m'malo momathandizana kuti tituluke m'matope muja izizi zimasiyana ndi mtima wa mulungu amene ndithu ndi bambo athu amene amakonda ana ake onse Nthawi imene Aisrayeli amafuna kusankha mfumu, anakamuuza Samueli kuti, Samueli, tikanatenga ana anuwa kuti akhale mfumu yathu. Koma vuto, ana anuwa sali a mtima ngati wanuwu. 1 Samueli 8, Ana anuwa sali a mtima ngati wanuwu. Ngakhale muli bambo wawo, koma ana anuwa sali a mtima ngati wanuwu. Ifenso lero poyang'ana abale athu ochimwa poseka abale athu aja zimene tikuwapanga zikutiyalusa kuti sife a mtima ngati wa mulungu amene ali tate wathu komatu mukatolika mwathu tili ndi pemphero lopempherera anthu onse ndipo pemphero limanena kuti mulungu atate wa anthu onse muwachitire chisoni abale athu ochimwa mubweze osochera ndi kuchita zona zakumvera ziunikire akunja onse a dziko lapansi pano ndipo mudalitse anzathu amene atithandiza chifukwa cha inu amen kuseka kwanu pena pake mwina kuonesa kuti simuli a mtima wofanafana ndi mulungu amene ali tate wanu ndi mpata woti musinkhesinkhe ndi mpata woti muzilingalire muchikalata chake papa wanena kuti tchimo la dziko lapansi ndi lalikulu koma si lamuyaya pamene chikondi ndi chifundo cha mulungu ndi zopanda malire papa akuti mukalata imeneyo tchimo la dziko lapansi ndi lalikulu koma silamuyaya pamene chikondi ndi chifundo cha mulungu ndi zopanda chani malire ndipo ife amene tikutumikira mulungu tikuyenera kutumikira mulunguyo mosatira bwino mtima wake wa mulunguyo monga atate anu akumwamba ali o- o- o- oyera mtima inunso mukhale oyera mtima Monga momwe Atate anu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu, kk amatero Ambuye Yesu. Tisakhale ngati ana amene khalidwe lawo silifanana ndi la makolo awo. Nkhani ya wantchito osakhululuka, Mateyo 18 ndime ya 21 mpakana 35, mukuidziwa bwino. Amene mbuye wake atamkhululukira machimo ake ngongole yake ndi kumpangira zabwino, anakaonetsa mtima wosiyaniranatu ndi umene mbuye wake uja anamuonetsa mu ofesi muja pakupita ndikukamukhika nzache pakhosi ndikumtenga ndikukammangisa ati mpakana abweze ngongoleyo ndikupempheni kuti nkhani imeneyi muyiwerenge komanso muyisinkhesinkhe mukayiwerenge komanso muyisinkhesinkhe Fanizo la anthu olembedwa ntchito nthawi zosiyanasiyana, Mateyu 20, ndime ya 1 mpakana 16. Akuti anthu ena analembedwa ntchito mamawa, ena masana, ena madzulo. Itafika nthawi yoti akuti anthu aja alipidwe, aliyense analipidwa chimodzimodzi. Ndiye akuti oyambirira aja anayamba kuwinya. Mutipasa bwanji makobiri ofanana ndi awo pamene ife tathyoka nayo ntchitoyi? Mwini ndalama uja anafunsa funso lofunika kwambiri. Kodi ukuipidwa ndi ufulu wanga? Kodi ukuipidwa ndi chikondi changa? Kodi ukuipidwa ndi chifundo changa? Mukaiwerenge nkhani imeneyo, mukaisinkhesinkhe. Kuseka ndi chida chimodzi chimene Satana amagwiritsa ntchito kuti anthu a Mulungu aleke za Mulungu. Aliyense oseka, aliyense osekedwa aziwe kuti pamakhala kuthekera kuona kuti atha kukhala kuti Satana akumgwiritsa ntchito pofuna kuti agwetse mphwayi anthu amene akufuna kupanga zabwino, abwerere m'mbuyo anthu amene akufuna kuti ayende ulendo umene Ambuye walamula umene anthu ena akuopa kuuyenda. manyazi ndi chida chimodzi chimene satana amagwiritsa ntchito kuti ofuna kumusiya asamuchokere satanayo koma akhale nayebe ndi mneneri utiyo amene sanasekedwe ambuye yesu amene ananyodoledwa mateyu 27 ndime ya 42 Mwina ena mwasiyapo amuna anu kapena akazi anu chifukwa amakupangisani manyazi, chifukwa choona kuti anthu amakusekani. Mwalephera mayeso a Chikhristu ngati munapanga zimenezo. Kusiya mpingo wako chifukwa anthu akukuseka, walephera mayeso. Kusiya chiitanidwe chako chifukwa ena akukunyodola, walephera mayeso. sindikukuweruzani koma ndikufuna kuti inu ndi ine tisinkhesinkhe ndipo nkhani imeneyi itithandize mulungu ali ndi chifundo chopwetekesa mtima zimenezo ndizoona ali ndi chifundo chonyanyalisa chimenecho tiziziwa kuti mulungu wathu ali ndi chifundo chopwetekesa mtima chifundo chopusa nacho m'maso mwa anthu nkhani zija tikamaziwerenga m'baibulo zimaoneka zakutali komatu apa mulungu atiyandikisa nazo ndikutibweretsera m'manja mwathu nkhani zimene zija kuti aone kuti ife tipanga nazo chani tikanakhala ife tengani nkhani ya yona yona anamtuma kuti akalalikire anthu a ku ninive kuti awonongedwa ngati asalape yona anapita mokwiya mowinya chifukwa samafuna kuti anthu aja asawonongedwe imagine safuna kuti anzake apulumuke akanakonda atalangidwa iye azimva kukoma kuti anthu aja alangidwa mulungu anachita kumkakamiza monga bambo uja anamkakamizira mwana wamkulu uja nkhani ya mwana wolowerera ija yona atalalikalalika zosagwira mtima kuti bola angolalika anadabwa kuti anthu aja atembenuka mtima Ah, atembenukanso ndipo zinamunyasa kwambiri ndipo anakwiya wapotokola mulomo yona Ndiye Mulungu anamfunsa Yona, Kodi mwachita bwino kukwiya? Yona 4 ndime ya 9 mpaka na 11. Kodi mwachita bwino kukwiya? Yona anayankha, Ee, ndachita bwino, ndachita bwino, ndipo kukwiya kwache koopsa. Makani onsewo kusafuna kuti anzake aja atembenuke. mwinansotu ife kukwiya konseku nkufuna kuti anzathuwa akhalebe mu uchimo wawo atalikane ndi mulungube ndipo za mulungu zikhale kutali ndi iwo mwakuti mmene tinamva za kalata ija tinakwiya tinakwiya ndiye ndafuna ndikusiyireni funso lomwelo kodi mwachita bwino kukwiya